a fɔra de ko a bɛ ka monument min jɔ ko nin man ɲi silamɛya la ko k'a bɔ yen a bɛna ni samori ture ka monument ye u bɛ a bɛ yala yala monument monument min kɔni bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko silamɛya sakili b'u u mɔgɔ dɔw la u nan'o monument bɛɛ k'o bɛɛ bila u ka paji kan karamɔgɔkɛ o tɛ dalilu ta yɔrɔ ye sa dalilu bɛ ta kuranɛ ni hadisa de kɔnɔ n'aw bɔra nin na ko dalilu kɔnturu dalilu o tuma aw ka dalilu ye ka yala yala n'aw ye fɛn min ye diɲɛ ɲɛfɛ ka na n'olu de ye o de y'aw ka dalilu ye karim an bɛ tanga ɲin'ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma an b'ala tanu ka barika da ka nɛma ni kisi ɲin'a fɛ k'o kɛ danfɛnw na fisamanci kan a n'a ka sahaba sanumaw a n'a sodenw ani maa o maa i sen na senna ni baara ɲuman kɛli ye fɔda bɛ jate bɔ na alhamdulila balimaw an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ dugawu k'an ka jamana in ye ka fara silamɛ jamana kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan yarabi basigi hakilisigi ala k'o don an ka jamana in kɔnɔ ka fara silamɛ jamana kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ala k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ala ka hakilina ɲuman d'u ma u ka se ka jamana in dirige ka ɲɛ cogo min na mɔgɔ mɔgɔ bɛ jamana in ka hɛrɛ fɛ yarabi ala ka jamana in kun ɲɛsin o ma wa mɔgɔ min tɛ jamana in ka hɛrɛ fɛ yarabi ala ka fɛn d'a kun min b'a ɲin'an ka jamana in kɔ yanni an ka don kuma kɔnɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ message ci anw ma minnu bɛ video nin aimé minnu b'u partager ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ u ka dugawu k'an ye sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen ala k'anw nɛ sabati tiɲɛ kan ala k'an ka baaraw kɛ ala kama baara ye ala ka an n'u haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya yanni an ka don kuma kɔnɔ fɔlɔ an b'a yira k'a fɔ wagati tɛmɛnnen mercenaire layitiyan sangare galo defenseur tabaga a wulila k'a bɛ bukari ka kuma dɔ k'a b'a essayer ka wo ɲini o la k'a b'a essayer k'a fɔ k'u bɛ a essayer ka fili dɔ b'o la ko mɔgɔ min hadisa nin sɛbɛn k'u hakili labaara k'a essayer k'a b'o kuma dɔw nkalontigiya ɔ an balimakɛ ani an karamɔgɔ n'o ye umar eh, kamara abu abdullah alhamdulillah wallahi a bɔra ka jaabi kɛ ka bɛɛ lajɛlen wasa hali layitiyan sangare min yɛrɛ ye kuma in fɔ n'a donna a ka so kɔnɔ a b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ne ye kuma min fɔ fili cɛjuguba de b'a la wa a ye kuma min fɔ jamakulu cɛ la olu fana ye kuma min lamɛn olu yɛrɛ b'a fɔ ko aa ko tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ layitiyan sangare fɛ n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin ye aradu min k'a kan wuli cogo foyi tɛ nin na donc an kun b'o ko jaabiw makɔnɔ mais an ma jaabi sɔrɔ olu la an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔkɛ ye ka dugawu ɲini a fɛ ala k'a ɲɔgɔn caya ok alihamudulila an bɛ don kuma kɔnɔ teliya la ni waati laban in na a jahil murakab eh, lagalagatɔkɛba de paris tuma dɔ la yɛrɛ a tɔgɔ fɔli yɛrɛ an b'a fɛ k'o dabila ka da kan ni mɔgɔ ni mɛnna galo defansɛri galo defani na han walahi a bɛ k'i ɲɛna k'a fɔ galo ye tiɲɛ de n'i mɛnna galo defansɛri ta i dusukun b'a f'i ye a yɛrɛ bɛ k'i ɲɛna k'a fɔ galo ye tiɲɛ de layitiyan sangare a mɛnna galo defansɛri ta galo defansɛri la lagalagatɔkɛba de paris jahil murakabu ale fana bɛ ten balimaw yani an ka taa ɲɛfɛ eh, abu jahali yani u ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la je sais pas ni ma tɔrɔ baduru kɛlɛ u bɛ kɛlɛ min don silamɛw ni kafiriw ka kɛlɛ fɔlɔ la ni ma fili kɔni tellement k'a ye nkalon defansi ta k'a ta ka ta a yɛrɛ bolo k'a fɔ ko ale ta ye tiɲɛ de n tɛ pɛrɛ a tun b'a dɔn porofɛti filɛ nin a tɛ kuma n'a nidungɔ ye a b'a dɔn ko nin min filɛ nin ye ala ka ciden ye mais tellement k'ale yɛrɛ mɛnna nkalon kɛlɛ la nkalon defansɛri tabaga la n'a taara alikaba fini de minɛ k'i jɔ n'a ye k'a fɔ ko ni olu ni muhamadu ta min ye tiɲɛ k'ala ka sebaya d'o ma ɔ ala y'a kɛ ale taara o kɛlɛkɛyɔrɔ ale yɛrɛ ma bɔ a la ale fatura yen fo porofɛti yɛrɛ nan'a kunkolo ye ko nin ye ale firawuna mantɔn nin tuma dɔ la ne bɛ siran a jahili murakabu ta kana k'o ɲɔgɔn ye quoi parce que ni mɔgɔ mɛnna nkalon nkalon nkalon n'i mɛnna ka nkalon kɔkɔrɔma don a bɛ k'i ɲɛna k'i yɛrɛ bɛ ka tiɲɛ de fɔ tan quoi donc wagati tɛmɛnen in na an ɲɛ b'a la k'a fɔ an fa ani an ka karamɔgɔkɛ tuma dɔ la u y'a munuma jɔ ɔ mɔgɔ dɔw y'a essayer k'a fɔ ko munuma ko man ɲi ko haramu don donc hmm, o bɛ ka essayer k'a fɔ k'u bɛ dalilu ɲini o la yanni ka taa ɲɛfɛ fɔlɔ an b'a jira bɛɛ ye k'a fɔ karamɔgɔkɛ yɛrɛ ka audio kɔrɔw de bɔra k'a jira k'a fɔ ko munuma man ɲi ko yirimaani man ɲi ɔ a bɛ a kumaw fɔ ɲɛfɛ o ye karamɔgɔ yɛrɛ ka kuma ye ɛɛ ne bɛ siran tuma dɔ la an ka jamana in kɔnɔ n'i ye mɔgɔ min hakili jigin a ka kuma kɔrɔ la dɔ i y'o tigi nɛni n'i ye mɔgɔ min hakili jigin a ka kuma kɔrɔ la dɔ k'i t'o tigi fɛ ala dun ko kuranɛ kɔnɔ fazakiri inna zikira tanfa mumini ko hakililajigi kɛ tuma dɔ la hakililajigi de ye mumini nafa ɔ n'a y'a sɔrɔ ɛ kuranɛ wɛrɛ de jiginna ka munuma in jɔli daga ou bien ka yirimaani daga ou bien n'a sɔrɔ kuranaya wɛrɛ de jiginna hadisa wɛrɛ de sɛbɛnna k'a fɔ ko baasi tɛ a la ou bien karamɔgɔkɛ y'a fɔ don min na o don de kun ta ye fili ye ou bien bi ta min ye tiɲɛ ye ne fɛ u ka bɔ k'o fɔ an ye jahilil murakabu n bɛ kuma in adrese la komi e de bɔko tan ko dalilu contre dalilu ɔ ne kɔni t'a dɔn e b'i ka dalilu ta yɔrɔ min n'a sɔrɔ saudiya tɛ ni sudan tɛ ou bien mali wahabiya karamɔgɔ dɔ y'a kɛ tan ou bien mandizana ko tantɔ a fɔra de k'a bɛ ka munuma min jɔ ko nin man ɲi silamɛya la ko k'a bɔ yen a bɛ na ni samori ture ka munuma ye ou bien a bɛ yala yala munuma munuma min kɔni bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko silamɛya sakili b'u u mɔgɔ dɔw la u nana n'o munuma bɛɛ k'o bɛɛ bila ka paji kan karamɔgɔkɛ o tɛ dalilu ta yɔrɔ ye sa dalilu bɛ ta kuranɛ ni hadisa de kɔnɔ n'aw bɔra na ko dalilu contre dalilu o tuma aw ka dalilu ye ka yala yala n'aw ye fɛn min ye diɲɛ ɲɛfɛ ka na n'olu de ye o de y'aw ka dalilu ye o de dalilu ye wa aw bɛ na ni dalilu de dɔrɔn k'a yira k'a fɔ nin filɛ nin basi t'a la a kuranɛ aya filɛ nin ou bien a hadisa filɛ nin komi aw yɛrɛ ko ten tɔ layitu yan sangare n bɛ wele bila e ma nin yɔrɔ la o tuma i bɛ ka dalilu de ɲini ko in na i ma dalilu sɔrɔ a la fɔlɔ an bɛ k'i makɔnɔ kɛnɛ bɔ n'a dalilu ye dɛ an kɔni ko nin ye haramu de ye nin cɛ man ɲi silamɛ ɲɛmɔgɔya la ko samori ture ta filɛ nin karamɔgɔkɛ an bɛ min fɔ aw bɛɛ samori ture monument ma jɔ samori ture ɲɛna dɛ samori ture sara 1960 ni ne ma fili gabɔn kɔni samori ture de salen kɔfɛ monumentw jɔra n tɛ samori ka tile waati la monument jɔla ɲɛnamabaw tun bɛ yan u tun bɛ se ka fɔ k'u ka monument jɔ o ni mɔgɔ sara ni mɔgɔ ye ko dɔ kɛ i kɔfɛ ka sɔrɔ i ka laɲini tɛ i ka foyi foyi t'o la mɛ i ma sa e ma sa e balolen ɲɛna a fɔra ko fɛn fɛn haramu o bɛɛ bɛ ka kɛ o bɛɛ bɛ ka kɛ e kelen kama e yɛrɛ dun ka kuma kɔrɔw de y'a yira k'a fɔ k'a man ɲi mɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ ka sɔrɔ minnu ko bɛɛ k'e kelen kama e ka mɔgɔw bɛ ka bɔ k'u b'i defansi ta o kan nkalon kan e yɛrɛ tɛ ka bɔ ka kuma karamɔgɔkɛ aa i bɛ sɔn ka bila tɔw cogoya minɛn kɔnɔ yɔrɔ la dɛ mɔgɔ jama b'i nɔfɛ cogo o cogo ko o ko man ɲi k'a tɛ silamɛya kɔnsɛrine ni mɔgɔw bɔra k'a kɛ a fɔ a ye nin dabila nin man ɲi mɛ u b'a essaye ka nkalon defan ka nkalon kɛ k'o defan ka yala monument minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ kɔni ka yala k'u b'o o monument in bɛɛ bɔ kelen kelen karamɔgɔkɛ yɛrɛ sigilen bɛ a tulo b'a la a tɛ ka kuma or que karamɔgɔkɛ ka ojo kɔrɔ yɛrɛ ojo kɔrɔ y'a yira k'a fɔ ko monument nin man ɲi a a tɛ bɔ a k'o fɔ an ɲɛna ou bien ojo in a yɛrɛ ɲuman aw y'a tigɛ k'a mɔnte de ou bien montage de don n'o fana don aw bɔ k'o fɔ an ɲɛna komi aw ko ko baara foyi adamaden yɛrɛ kuwa aa jahilil murakabu a cɛ lagalagatɔya ka jugu walahi kalanbaliya ye dibi ye dibi juguba ko anw de baara foyi tɛ anw na ko ka nkalon tigɛ k'a mɔnte ko ka publication min b'anw arrange k'an b'o ta ko min tɛ arrange k'an b'o bila aw ka page yɛrɛ sanfɛ nkalon tigɛ duba duman yɛrɛ sanfɛ aw yɛrɛ ma deli ka karamɔgɔ kelen ka waajulu complet ta k'a bila a tɛ yen a b'a tigɛ tigɛ de ka ma yala dɔrɔn ka mali wahabi o la a ka kumakan don an tɛ da don o la kuwa ka yala yɔrɔ ka mali wahabiya karamɔgɔ ka ojow tigɛ tigɛ tigɛ tigɛ dɔrɔn ka dɔrɔn ta k'o don u ɲɔgɔn cɛ e dun ka karamɔgɔkɛ ka ojow de bɛ ka bila a yɛrɛ ta tɛ dɛ a ka a ka kunu ojo n'a ka bi ojo de bɛ ka ɲɔgɔn cɛn alihamudulila a ma suna karamɔgɔ ye bi fɔlɔ k'a ka kunu ojo n'a ka bi ojo ɲɔgɔn cɛn hali ne min fɔ kunu ni fili kun b'o la o bɛ bɔ k'o de fɔ a ne de kun ye nin fɔ kunu dalilu kun tɛ n bolo mɛ a dalilu filɛ nin bi mɛ e ka karamɔgɔkɛ y'a fɔ kunu de bi ta a tun f'a b'i dalacɛ a la k'u t'a bɛɛ to a ka je dɛ ou bien a bɛ tan tɔ dɛ ɔ n'a sɔrɔ kuranɛ aya wɛrɛ jiginna a kan ou bien hadisa wɛrɛ de bɛ ka sɛbɛn a kɔfɛ bɔn a ka bɔ k'o fɔ an ɲɛna a ko dalilu contre dalilu a ye na ni dalilu ye dɔrɔn min b'a yira k'a fɔ monument ko ɔ monument ko dalilu ka filɛ nin komi aw yɛrɛ ko ko aw kɛlen don k'aw baya kuranɛ aya kelen pe la ko o ye baya dalilu ye ɔ aw bɛna ni an ye nin dalilu fana ɲini aw ka na n'o ye kɛ tuma dɔ la ninnu yɛrɛ ye baya fɔ u tɛ baya yɛrɛ kɔrɔ dɔn walahi u bɛ bayaw yɛrɛ fɔ u bɛ ko an ye baya ta aw yɛrɛ fɛn fɛn ye baya ta aw tila bɛɛ ka baya tiɲɛnen don aw ka baya kunfɔlɔman tɛ fila fara ala kan aw kɛlen don k'aw ka karamɔgɔkɛ bila diɲɛ fɛn bɛɛ la a fotow wo a ka nasijiw yo a ka nin yo a denw yo u ye fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔ ye k'u bila ala pilasi yɛrɛ la n tɛ hali dɔnnibagaba minnu tɛmɛna n'u ka fɛn dɔ furakɛ la n'a y'a k'a b'o mankutu u b'a fɔ ko ayi olu ye sababu de a bɔra ala de yɔrɔ mɛ aw ka karamɔgɔ ye fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔw ye a dɔwɛrɛ ye mun ye n ti nkalon tigɛ a ye nkalon tigɛ yɛrɛ kɔni yan ne ne y'o fɔ ne mana n'a ma sɛbɛn aw yɔrɔ la yɛrɛ ko ko aw ti tiɲɛ kɛ sabu yɛrɛ sɛbɛnna aw ka gafe yɛrɛ kɔnɔ ka ban kuwa ko n ti nkalon tigɛ aw ka tɔn ɲɛmɔgɔba dɔ a jɔyɔrɔtigi dɔ y'a fɔ ko mina tile saba sigi k'ale ye ala ye mina tile saba sigi k'ale ye ala ye karamɔgɔkɛ hali sigo la dɔnnibagaw ko n'i sigora k'i ye ala ye k'i kan'a lakale parce que i bɛ sigo ye i bɛ i ye fɛn ye i bɛ fɛn min dɔn i bɛ fɛn min kɛcogo de dɔn e tɛ fɛn min kɛcogo dɔn k'e sigora k'o ye k'e y'o ye u bɛ taa dalu ta ko ala alimamiba dɔ yɛrɛ sigora ko ayi ala alimamiba ninnu y'o de fɔ sa o fɛnw tɛ o o bɛ se ka fili koyi nabiɲumanw tɛ mɛlɛkɛw tɛ an ye sahabaw porofɛti nɔnabilaw ka fili fɔ ko fili bɛ se k'olu sɔrɔ an bɛna alimamibaw to yan an ka karamɔgɔw don an ka silamɛ ɲɛmɔgɔ kɔni don mɛ fili bɛ se k'u sɔrɔ e e ka dalu ta yɔrɔ kɔni n'a ma kɛ saudiya youtube sanfɛ u bɛ sudan u bɛ kira ka misiri kɔnɔ waati laban in na a bɛ ka bɔ ni jama dɔ ye ko malodu yɛrɛ fɛtira kira ka misiri kɔnɔ karamɔgɔkɛ o tɛ malodu bɔ bidaya la koyi an tɛ don nataw dɔn dɛ hali ni makan alimamibaw ɔ ala ka an n'u kisi ka bɔ fitna hali n'olu ye malodu fɛte u t'a bɔ bidaya la a fɔra an ka jamana in kɔnɔ ko nanfila min bɛ seli sunkalo fɛ k'o ye bidaya ye ko umaru nana n'o ye o tuma umaru kɔfɛ fɛn min nana san kɛmɛ naani ou bien san kɛmɛ duuru an bɛna o de an bɛna an bɛna an ban ka umaru ta ta k'o de ka taa umaru dun ye kira ye a selila kira kɔfɛ a y'a denmuso a y'a denmuso a y'an a denmuso n'o y'an ba don a y'o furu kira ma alihamudulila kira y'a ka alijinɛ kɔnɔ don fana latigɛ an bɛna an ban o ka ko kɛta ma k'o kɛ k'aw ko k'o ye bidaya ye k'an ban k'an ban k'o kɛ k'aw de ko k'o ye bidaya ye aw ko k'o ye bidaya yɔrɔ min n'a fɔra ko malodu ye bidaya yɔrɔ min na a b'a eseye k'aw ye dalu ta ka na n'o ye o la ka bɔ n'o jama ye ka taa youtube sɔrɔ ka jama dɔ ta ten k'o kɛra kira ka misiri kɔnɔ fɛn caman bɛ ka kɛ kira ka misiri kɔnɔ bi aw tɛ ka sɔn o ma o aw bɛ ka kulusi tigɛ min lagosi bi kira ka misiri kɔnɔ alihamudulila cent pour cent quatre-vingt-dix-neuf pour cent bɛɛ ka kulusi tigɛlen don aw bɛ ka bɔnmɔsi min lagosi bi alihamudulila cent pour cent quatre-vingt-dix-neuf pour cent bɛɛ bɔnmɔsi bilalen don ahan an t'a fɔ ko fɛn kɛra kira ka misiri kɔnɔ k'o b'o daga dɛ ni fɛn o fɛn kɛra kira ka misiri kɔnɔ ne ha- ne dalilu t'o la an bɛ bɔ k'o fɔ ko dalilu t'o la n ko aw ka paji kelen in sanfɛ nin wagati laban in na a fɔra ko amina min bɛ fɔ min k'o ye boli tɔgɔ de ye ɔ amina bɛ ka fɔ kira ka misiri kɔnɔ silamɛ taabolo bɛɛ silamɛ taabolo bɛɛ bɛ ka sila bɛɛ bɛ amina fɔ k'o ye boli dɔ tɔgɔ ye a y'a eseye k'a bɔ k'a b'o o yɔrɔ turu ta k'o da wahabiyaw kun alihamudulila wahabiya walahi y'aw nisɔndiya ni nin bɛɛ turu bɛ ka da aw kan y'aw nisɔndiya karamɔgɔkɛ e min bɛ nin video la ɲɔgɔn k'anw tɛ dɔwɛrɛ la kiritiki kɔ porofɛti de ko nɛɛma ni kisi b'a n'i ye ko jugu ye silamɛya la i k'a yɛlɛma n'i bolo i k'a yɛlɛma n'i nɛn se foyi tɛ ne ye k'a yɛlɛma ni nɛn ye kɔ nin de ne ka se ye n bɛ se ka nin de kɛ hali ni mɔgɔ kelen nin faamuya alihamudulila o de ka di ne ye a b'a ka tile a bɛ tila k'a fɔ tuguni aw bɛ ka nin kɛ fɛn tɛ ka bɔ a jama don o don dɔ bɛ ka fara jama kan ee n ko porofɛti ko nɛɛma ni kisi b'a ko nabi ɲuman dɔ bɛ na kiyama don ko mɔgɔ kelen de b'o nɔfɛ mɔgɔ kelen o min ye nabi ɲuman ye mɔgɔ kelen de b'o nɔfɛ nuhu ye san joli kɛ mɔgɔ wele la ni n ma fili san ba kelen san bi duuru k'a jɛ a y'o de kɛ mɔgɔ wele la a ma mɔgɔ si sɔrɔ fo dɔnnibaga dɔ ko mɔgɔ bi seegin mɔgɔ kɛmɛ mɔgɔ bi wolonwula ɲɔgɔn mɔgɔw b'o de fɔ a la olu ye o min ye o ahalul azimu ye o min ye abubasiri sani ye dɔnmɔgɔw ka fɔ la e o ma jama sɔrɔ ne de bɛna girin jama nɔfɛ yan karamɔgɔkɛ walahi an b'ala deli ala kana sɔn jama ma jama b'an fili an yɛrɛ ma donc an tɛna kuma jan dɔrɔn jahilul murakabu ɔ aw ka dalilu ta samori ture munuma filɛ kumeyini munuma filɛ karisa munuma filɛ o tɛ dalilu a bɛ na ni dalilu de kuranɛ ko alihamudulila munuma filɛ nin ye a dalu filɛ basi t'a la u bɛ n'a sɔrɔ karamɔgɔkɛ ye kuma min fɔ n'a sɔrɔ an y'o kɛ montage de ye u bɛ n'an ye nkalon da karamɔgɔkɛ la a ye bɔ a k'o fana fɔ an ɲɛna ko nin bɛ ko ko ko ko nin nin de bɛ bɔ yan ko mɔgɔw ka laadiriya e bɛ laadiriya fɔ e bɛ laadiriya yɛrɛ kɔrɔ dɔn k'e de ko a ma wagati tɛmɛnen dugutigi tɔ hani layi tian sangare ka ko in na an kɛlen k'o publier ko ojo tan ni kɔ de y'a jɛ ko anw ma laadiri ko anw tɛ laadiri ko laadiriya tɔ yɛrɛ t'an bolo tuguni n'a y'a sɔrɔ anw de ye tian sangare ka ojo tigɛ an ma sɔn k'o ye o de tun ye ladiriyabaliya ye tuma dɔ la yɛrɛ a bɛ k'a fɔ yɛrɛ a bɛ se ka kɛ publication kɛcogo ma ɲɛ an bolo mais i man kan publication bɛɛ la i girinna ka bɔ k'o fɔ ten donc e min ye ladiri n'e bɔra ni ustaz muhamad mahi watara ka ojo ye yan o tigɛlen min b'i arrange k'o ta k'a tɔ to yen tiɲɛ na e ye ladiri ye fewu ɔ komi tile fila in na baara foyi foyi t'i la k'a fɔ ko an ye karamɔgɔkɛ ka son tigɛ an ka laɲini ye min an b'o ta ɔ n'a sɔrɔ fɛn in fɛnɛ n'a sɔrɔ an y'o fɛnɛ tigɛ an ka laɲini ye min ye munuma ko kibaruya la n'an y'o fɛnɛ ta i bɔ i b'o fɛnɛ fɔ an ɲɛna al jahil murakab kunfin fɛndɔnbali wagati bɛɛ tɛ k'a fɔ e walahi n balima an ka dugawu kɛ mali mali binna dɛ walahi mali binna silamɛya ko tun tɛ tan mali binna yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ dɛ ni dɔ bɔra u bɛ wuli k'a fɔ ko n'ale ka karamɔgɔkɛ ye diinɛ bila yɔrɔ min na k'a tɛ bɔ yen ko mɔgɔ si tɛ se k'a bɔ yen e ka karamɔgɔkɛ ye jɔn ye jɔnnin jurumutɔ kɔ sahaba tɛ taabina tɛ a ma kira ye a ma kira yebaga ye jɔnnin jurumutɔ k'a fɔ ko n'ale ye diinɛ bila yɔrɔ min na k'a tɛ ta ka bɔ yen hali tuma dɔ an bɛ karamɔgɔba minnu nɔfɛ olu tɛ nin fɔ ko n'olu ye diinɛ ala ka diinɛ bila yɔrɔ min na ko mɔgɔ t'a ta ka bɔ yen n'olu b'a fɔ ko n'olu ka kumakan ni porofɛti ka kumakan ye ɲɔgɔn jɛ ko mɔgɔw k'olu ta bila ka tugu porofɛti ta kɔ u bɛ u ka darisi laban ko ni fili min bɔra kuma la ko olu ka olu ka dɔnni dɔgɔya sitanɛ ka wasuwasu ye ni sawaba bɔra mɔgɔw k'o ta ka baara kɛ n'o mɛ aw bɛna aw sigi ten k'a fɔ aw ye ala ka diinɛ an ka karamɔgɔ ala ka diinɛ bila yɔrɔ min na mɔgɔ tɛ se k'a bɔ yen karamɔgɔ min yɛrɛ ma kalan ko n'o y'a bila yɔrɔ min na ko mɔgɔ tɛ se k'a bɔ yen ka sɔrɔ alimamibaw ye nin fɔ ka tɛmɛ ala ka hakilina ɲuman de d'a ma dɔrɔn walahi ala ka hakilina ɲuman d'a ma n'o tɛ kɔni balimaw bɛɛ ɲɛ bɛ nin ko nin tiɲɛ na an kana tugu an ni dungo kɔ sa an ka ni dungo to yen bani karisa ye wahabiya o to yen ne yɛrɛ bolo kuwa mali la ko silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan an ni mɔgɔ an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di e an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ɲini aw nana k'a fɔ yɛrɛ ko anw yɛrɛ tɛ silamɛ ye ko mɔgɔ mɔgɔ ba y'a ta k'i tɛ silamɛ ye

o kɛlen ka ɲinka sigɛrɛti kiri la k'o de o ko sigɛrɛti ye haramu ye k'a b'a kalama ko masayikuw b'a min ko mɛ masayikuw tɛ dalilu ta yɔrɔ ye dɛ ɔ kuma jan tɛ kuma in ye a ye bɔ dɔrɔn monument dalilu a ka na n'a ye dɔrɔn a banna n'o tɛ samori monument filɛ nin ye o kumeyini monument filɛ nin ye o karisa monument filɛ nin ye o hali ni mali wahabiya karamɔgɔ dɔ monument mana jɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'anw tanga ka bɔ o ma hali n'o nana kɛ don nataw la hali n'o nana jɔ walahi bilahi haramu de don daga an tɛ daga cogo foyi ɲin'o la k'a fɔ k'e ka karamɔgɔkɛ de y'a kɛ hali n'a ma i bɛ daga cogo ɲini a la o ye k'i ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ piège a tɛna se ka kuma ɔ tuma dɔ la karamɔgɔkɛ yɛrɛ fana sigilen bɛ ka na a tɛ ka kuma ka mɔgɔw fɛ u bɛn'a sɔrɔ kurana aya wɛrɛ jiginna ka monument daga an ye u bɛn'a sɔrɔ hadisa wɛrɛ jiginna ka monument daga an ye aw b'a ko fana fɔ an ye o la an b'aw to yen an nana n'o dalilu ye ɔ komi layi tɛ yan sanga de e jahili murakabu aw de ye nkalon defɔsɛ tabaga ka na se aw tɔw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ k'a ka dalilu makɔnɔ ubiyɛn i bɛ ka livuru de ɲini i ma dalilu sɔrɔ fɔlɔ nin n balimakɛ n balimamuso nin tun ye video kunkuruni dɔ ka bɔ balimakɛ yɔrɔ ale muhamadu kamara ɔ an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ fili an tɛ sɛgɛn kuma in fɔ la ni fili min bɔra kumakan in na o y'an ka dɔnni dɔgɔya ani sitanɛ ka wasuwasu ni sawaba min bɔr'a la a y'o ta ka baara kɛ n'o ye balimakɛ n balimamuso i bɛna fɛn o fɛn fɔ o fɔ i yɛrɛ ye tuma dɔ la i k'a fɔ ne ka taa kalan kɛ o ka di ne ye k'a fɔ k'a fɔ ne bɛ baara ko ne ka taa baara kɛ tuma mɔgɔ caman b'a fɔ ko taa baara kɛ e b'o fɔ n'o tɛ ne ni mɔgɔ min bɛ jamana kelen kɔnɔ olu bɛ ne dɔn baarakɛbaliya an b'o kɔnturu hali silamɛ yɛrɛ baarakɛbaliya kɔnturu la mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka kalan mɛ bɛɛ bɛ se ka baara kɛ maa dama i sen ka kɛnɛ i bolo ka kɛnɛ i tɛ lujuratɔ bɛɛ bɛ se ka baara kɛ mɛ bɛɛ tɛ se ka kalan kɛ awɔ ala k'an bɛɛ sawaba ma alihamudulila yɛrɛ hali kalanko la n ye dɔɔnin kalan an dun bɛ dɔɔnin ɲini na